baaraw n'u donna ni baara dɔw kɛli ye nka baara min bɛ yen nɔ ni o kɛra kɔsada in na o ye dimansi tɛmɛnen ɔkutɔburu kalo tile seegin serifula duba kɔnɔ yan madarasaso kuru kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na i ye ŋaniyajira kɛ ka ɲɛ maaw ma dali masa ma nɔgɔya kɛ maa minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balakaw minnu ni olu ka furukɛw fatura ani denmisɛn minnu mansaw ntanyana i ye dɛmɛ don ka ɲɛsin olu ma min bɛ t'i jɔ sefawari miliyɔn tan ni fila ɲɔgɔn na muso kɛmɛ fila ani denmisɛn muso kɛmɛ ani denmisɛnnin kɛmɛ nka an labanna k'a ye k'a fɔ dɔ wɛrɛ fɛnɛ labanna ka fara o kan barisabu ka d'a kan walasa maa caman bɛ se ka sɔrɔ kɛ a la maa kɛmɛ ani maa bi wɔɔrɔ ani saba labanna ka fara a kan an da la k'a fɔ ko in ye kalo kelen mumɛ de ye baara wɛrɛw bolodalen don hali bi ɲɔgɔn dɛmɛ kalo in kadara kɔnɔ karamɔgɔ hayidara fɛ yan o baara wɛrɛw labɛnnen don mais an tɛ se ka foyi fɔ a ko la fo ala ka kalo sali yɛrɛ yira an na parce que an kun y'a ŋaniya ne ni n ka denbaya n musow ani n denw an farala ɲɔgɔn kan ka ŋaniya dɔ siri eh, dɛsɛbaatɔw ye bon o la an ye mɔgɔ kɛmɛ fila de ta mɔgɔ kɛmɛ muso minnu cɛ sara k'u to se t'u ye ani yatimɛ kɛmɛ k'a fɔ an b'an seko k'u ye bon o sɛbɛnni ninnu kɔnɔna na kɔmi o bonyaw kɛra i yɛrɛ ɲɛna eh, a bɛɛ kelen kelen malo bɔrɛ kelen ani nɔnɔ ani tulu ani waa duuru duuru enveloppe o de dira a bɛɛ ma bon mais sɛbɛnnikɛlaw ka fili la dɔw ye dɔw tɔgɔ sɛbɛn u m'u sara ɲɔgɔn na mɔgɔ kɛra kɛmɛ saba ye u ye kɛmɛ tigɛ ka bɔ a la kɔmi mɔgɔw nana kɛnɛ kan ka ban an ko non u kana taa ni ala sɔnna o kɛmɛ in u b'u ta sɔrɔ bon olu de kun nana u ta minɛ bi bon bi wɔɔrɔ tilala bi wɔɔrɔ ni saba farala a kan tuguni ayiwa a kɛra mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ bi wɔɔrɔ ni saba ye o farala mɔgɔ kɛmɛ fila in kan mais a bɛɛ ye hɛrɛ de ye parce que ni ala y'a d'i ma n'i bɛ se k'a di ka ban c'est-à-dire kan'i tɔ to kɔ i bɛ se min na o kɛ o de la n y'a f'u y'u kana mɔgɔ lasegin tant que malo tɔ bɛ magasin kɔnɔ u k'a bɛɛ labɔ ka d'u ma ala de y'a bila yen ala b'a falen fana tarima fa o de dira ninnu ma sisan bon an ye labɛn wɛrɛ min bɛ an bolo an ka jate la parce que n y'a f'u ye a siɲɛ fɔlɔ tɛ filanan tɛ sabanan yɛrɛ tɛ euh, mɔgɔw man ka ɲinɛ min kɔ o ye an ka finitigiw ye sɔrɔdasiw euh, i mana mɛn i b'i da i ka so kɔnɔ ka sunɔgɔ i jigi bi dɔ de kan kɛnɛ ma ko ale ni bilalen bɛ e lafiyali la bɔn o tigilamaw an kana se ka sara k'u ye an kana se ka foyi k'u ye mɛ u k'an k'a to an kɔnɔ k'a fɔ u bɛ baara la jamana ye bɔn an y'a lajɛ olu minnu ni u sara wasa kɛnɛ kan parce que ni maa min sɔrɔdasi min sara faso kunmabɔyɔrɔ la i sara wasa kɛnɛ kan bɔn mɔgɔ si tɛ ala deli o la mɛ n'a wajibiyara a bɛ kɛ o la minnu ntanyana ayiwa an y'a kanu olu ka denbaya minnu bɛ yen an k'a lajɛ an ka dɛmɛ dɔ fana d'u la kalo in bonya min dira an ma an ka bonya dɔ d'u la mɛ an bonya donko fɔlɔ t'o ye filanan t'o ye sabanan t'o ye k'a sɔrɔ a bonya ma di an ma mɛ n'a bonya dira an ma an ti ɲinɛ olu kɔ ka fara a kan hali n'a bonya t'an bolo an hakili b'u la o la an ye malo bɔrɛ ni ala sɔnna malo bɔrɛ kɛmɛ fila labɛn o malo bɔrɛ kɛmɛ fila in ni ala sɔnna ma an bɛ t'o di sɔrɔdasi minnu ntanyana u ka famiyi ma u ka o minɛ yanni ko tɔ cɛ a bɛ ala bolo ni ala sɔnna o labɛnw bɛ yen o kɔfɛ ansaru bɛ région o région na mali la a bɛɛ ye n wele kayi ye n wele olu fana kɛlen bɛ ka labɛn kɛ malo min ni ɲɔ minnu b'u bolo a bɛ bɔrɛ kɛmɛ fila ni kɔ bɔ tuluw b'a la fɛn caman b'a la kayi o bɛna di fantanw ma ni ala sɔnna sini n'o ye tarata ye o kɔfɛ sikaso fana ye n wele olu ka bɔrɛ bɔrɛ kɛmɛ fila ni kɔ bɛrɛ t'a jɛ kɛmɛ saba yɛrɛ la ayiwa ka fara tuluw kan ka fara bonya wɛrɛw kan ni ala sɔnna eh, le 14 olu fana bɛn'o di ayiwa mopti fana ye n wele olu fana labɛnnen bɛ u bɛn'u ta kɛ gawo ye n wele ayiwa tɔnbɔkutu fana ye n wele a bɛn'a bɛɛ ye ni ala sɔnna a bɛɛ ja ye u bɛɛ kelen bɛ ka labɛn kɛ ko bonya dira an ma olu seko ye min ye ni ala sɔnna u b'a kɛ u ka baara kɔrɔ don mɛ tɔgɔ min dira an ma fantanw bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko fɛn dɔ kalifala karamɔgɔ ma bɛɛ wulilen bɛ k'i jɔ o jɔcogo la an ka yan dɔkitɛriw an ka dɔkitɛriso sirifula dɔkitɛriso o fana bɛ baaraba dɔ la sirifula dɔkitɛriso ye a sigi sen kan depuis kalo in jɔra fɔ bi araba o araba u bɛ mɔgɔw lajɛ ala kama u bɛ se ka fura min k'i la u b'o k'i la ala kama ani solidarité kalo in kama an ka dɔkitɛriw y'o layidu ta o bɛ senna araba o araba olu bɛ ka k'o kɛ o kɔfɛ eh, ekɔliden dɔw ka kalan banna u kɛra dɔkitɛriw ye u y'u ka diplɔmuw ta ɲinɛ eh, o diplɔmu di la o resɔriti la olu tɔgɔ dara promotion ayidara bɔn olu minnu ka bɔli tɔgɔ dala ne na olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka semɛni kelen ta dɔgɔkun kelen a kɛra mali dugu o dugu ye ni y'o fɔ o bɛ taa yen ka taa dɔgɔkun kelen kɛ ka mɔgɔw lajɛ ala kama solidarite kalo kama olu fana ka o layidu bɛ yen ɔ kɔfɛ layidu caman caman de bɛ yen mais ni ala sɔnna ɔ yanni kalo ka sa ɔ ala mana min kɛ fantanw ni dɛsɛbaatɔw garisɛgɛ ye insha allahu u bɛ n'o ye ni ala sɔnna ala sago i sago sagotigi ala mhm. ayiwa asayid an ka kurun bɛ ka sɛnsɛn ka se siya kan mhm. an b'a fɛ welekan min b'i bolo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kadara kɔnɔ mm-hmm. e ye a denfa ye nka welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mali faamaw ma ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka matarafa ani kɔrɔ min b'a la kelen filanan malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min kɔrɔ ni nafa min bɛ a la. Mm-hmm. oui bon n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na ala bɛ hinɛ maa de la maa min bɛ hinɛ kumana jamana o jamana n'a bɛ fɛ a ka lafiya a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye a bɛ fɔ o ma bɛn ni bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ bɛ yen farafarali kɔdon ɲɔgɔn ma o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ tɛ yen kumana an bɛ min ɲini faso denw fɛ o de fɔlɔ ye an ka bɛn ala tilala ka baaraw la min bɛ kɛ min ye o bɛ k'o ye foyi tɛ se k'o bali min tɛ kɛ min fana ye o tɛ k'o ye foyi tɛ se k'o bali kumana min bɛ yen dɔrɔn k'an to ala kɔfɛ ka ala tɛgɛ minɛ dɔrɔn k'an cɛsiri an ka ɲininfɛnw ɲinini na dɛmɛ garisɛgɛ bonya karama bɛɛ ye ala ta de ye maa tɛ se ka maa bonya maa tɛ se ka maa dɔgɔya maa tɛ se ka maa kɛ faama ye tɛ se ka maa kɛ fantan ye wari bɛ ala de bolo mɔgɔ min mana diya a b'a d'o ma kumana n'an y'o dɔn dɔrɔn an bɛɛ k'an ɲɛsin ala ma k'an jigi to ala la an bɛ min fɛ ni kanu ani kelenya ye ala b'a kɛ mais ni an farafarala aa ni fɛn min farafarala o dɛmɛ ka gɛlɛn dɛ kumana an bɛ min ɲini faso denw fɛ o de ye an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a lajɛ nin faso in an b'a jɔ jɔ cogo jumɛn na kumana an bɛɛ ka faso de don dɔ ta ni dɔ tigiya tɛ dɔ ma kusa ye dɔ la kumana e faso don ne faso don a tiɲɛni ne faso tiɲɛni ne tɛ sɔn jɛn n'o ye ni n ma dɛsɛ ne faso ɲɛni ne bɛ dulɔki bɔ o de ka kɛ komi e yɛrɛ ka kan k'o de kɛ parce que mali tɛ e ta ye an bɛɛ de ta don kumana n'an bɛɛ ta don kaban an bɛɛ de bɛ baara kɛ sa a bɛ lafiya cogo min kumana an b'o de ɲini maliyɛnw fɛ min bɛ se k'an lafiya bi bɛn de n'an bɛnna an mago bɛ fɛn o fɛn na ni ala sɔnna an b'a sɔrɔ mais n'an farafarala a lafiya bɛ gɛlɛya dɛ kumana o la solidarite mago bɛ min na o ye bɛn de ye o y'a fɔlɔ de ye ni bɛn kɛra dɛsɛbaatɔ minnu b'an cɛ la tant que bɛn bɛ yen dɛsɛbaatɔ bɛ dɔgɔya parce que ni bɛn bɛ yen ne bɛ se min na n b'a k'i ye ni bɛn bɛ yen e fana bɛ se min na i b'a kɛ mais kan'a filɛ fantanw b'u tɛgɛ jan ye tiɲɛ de don ala ye a se di e ma i ka kan k'a kɛ mais a dɔ yɛrɛ mago b'u la parce que olu ka dugawu de kama diɲɛ bɛ sigi fantan ninnu fiyentɔ ninnu dɛsɛbaatɔ ninnu i ɲɛ b'u n'u ka dulɔki nɔgɔlen na olu ka dugawu de kama diɲɛ bɛ sigi wa olu ɲɛji de kama fana ala bɛ hɛrɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ kumana an mago b'u la u fana mago bɛ an bɛɛ c'est-à-dire ala ye jɔn o jɔn da an mago bɛ ɲɔgɔn na de fo an ka sa kana dɛsɛbaatɔ dɔ filɛ gudɔrɔnda la ka jɔn a la dɛ n'ale ka dugawu tɛ i ti sigi jamana ti sigi kumana toujours an kan k'a lajɛ de olu bɛ nisɔndiya cogo di n'olu nisɔndiyara dɔrɔn ala bɛ hɛrɛ kɛ jamana ye i bɛ ala fɛ i tɛ ala fɛ lahara o bɛ ɲɛnabɔ mais diɲɛ na yan kɔni hɛrɛ ti sɔrɔ abada n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ se ka min f'u ye silamɛya ye nin de fɔ an ye wa nin de ye tiɲɛ ye wa hali fɔlɔ kafiri minnu tɛmɛna n'u ko ala tɛ yen bɛn de sera k'u sabati o de sera k'u sigi o de sera k'a kɛ u ka du ɲɛnamaw dilan o de sera k'a kɛ u ka den ɲɛnamaw bange fo ka se bi ma kumana an ka kan k'an kɔlɔsi o de la k'an janto bɛn na k'an janto kelenya na k'an janto ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la an seko la an ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ala sago i sago